Tamvetserani, ndimafuna ndilankhule ndi winawake malo ano. Ndimafuna ndikukumbutseni, okondedwa, kunena kuti mantha si cholowa cha ana anu. Mantha si cholowa cha atumiki a Mulungu. Mantha si cholowa cha moyo wanu. Tamvetserani. A, Abrahamu atapita ku mzinda umene amalamulira Abimeleki, Atazindikira kuti mkazi wake ndi wokongola kwambiri, Abimeleki akayamba kumufuna, akhoza kumupha Abulahamu. Abulahamu anakhala ndi mantha, zimene zinapangitsa kuti anthu akamufunsa kuti, Uyu ndi ndani wako Sara? Abulahamu amayankha kuti ndi mkazi wake. Mvetserani chimene chinapangitsa kunena kuti Abimeleki am'kwatire Sarai, mkazi wa Abulahamu. Mvetserani, mantha amakupangitsani kulanditsa zinthu zimene inuyo zinali zanu. Pamene Yehova adamuuza Abrahamu kunena kuti mkazi wako ndi wako ndipo sadzalanditsa, koma chifukwa cha mantha zinapangitsa kuti mkazi uja Abimeleki amkwatire. Mvetserani. Ndimafuna ndikulimbikitseni kuti musaope monga mmene Baibulo likulankhulira ku 1 Atesalonika 5 vesi yake namba 17 kuti musaope koma pempherani kwambiri. Ndimafuna ndikukumbutseni kuti pempherani, khalani olimba mtima. Pakuti Sauli ankafuna kumupha Davide, koma ndikufuna ndikukumbutseni, ndikufuna ndikulimbikitseni kunena kuti m'malo mophedwa ndi Davide amene anayambirira kufa pa nkhondo imeneyi anali Mfumu Sauli. Mulungu, aku, a, Mulungu aphwanyenso adani anu onse amene ayika maupo pa moyo wanu mu dzina la Yesu Khristu. Monganso mmene adamphwanyira Sauli amene ankafuna kumuwononga Davide, momwemonso aphwanyenso adani a moyo wanu mu dzina la Yesu Khristu. Tamvetserani, Hamanitu adapanga maupo ofuna kumpachika Mordekai pa galu, koma kumapeto kwake amene adapachikidwa ndi Hamani yemweyo. Wina aliyense amene wakozera maupo moyo wanu kufuna kukupachikani inuyo pa mtanda, ayambe kupachikidwa ndi Iyeyo mu Dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Ayambe kupachikidwa ndi Iyeyo mu Dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Tamvetserani, nduna tu za mfumu Nebukadinezara zidapangana maupo kunena kuti, oh, Danieli tikuyenera timponye mu dzenje la mikango kuti iye adyedwe. Koma Baibulo likulankhula mawu akuti mikango iyo inadumpha pansi ndi kukagwira nduna za mfumu Nebukadinezara, ndipo anadyedwa ndi kukhadzulidwa ndi iwo. Ena aliwonse amene akumbira maupo moyo wanu, amene akumbira dzenje moyo wanu, ayambe kugweramo okha mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. Monga mmene anadyedwera magovernors a Nebukadinezara, momwemonso wina aliyense amene akufunira maupo moyo wanu ayambe kuwonongeka mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. mvetserani ndikufuna ndikukumbutseni inu kuti jezebeli ankafuna kumupha mneneri eliya Koma Mulungu anangomusowetsapo Eliyayo, Jezebeli anafa yekha ndipo mtembo wake unadyedwa ndi agalu. Mulungu akusowetseni pakati pa adani anu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. Monga adamusowetsanso Eliya pakati pa Jezebeli, momwemonso akusowetseni inuyo mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. Ena aliwonse amene akumbira maupo moyo wanuwo pamene wafuna wa- Mulungu akakusowetsani, ziyambe kuwabwerera iwo okha mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. yudasi adapanganatu ndi herode kuti amuphe yesu khristu koma asanafe yesu khristu anayambanso kuphedwa ndi ndani ndi iwowo ndipo mtembo wawo mpakano unatani unaola ndi kuyamba kutuluka mphutsi nthawi yomweyo mvetserani wina aliyense amene apangana zoti aphe banja lanu wina aliyense amene apangana zoti aphe bizinesi yanu wina aliyense amene anenera zoti aphe tsogolo la ana anu wina aliyense amene afuna kuwononga china chilichonse chanu chiyambe kuwonongeka ndi cha iyeyo mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti Amen. ndikupemphererani mmene ndili paphiri pano pabunda kunena kuti nyengo china chili nyengo ina iliyonse imene imasautsa banja lanu nyengo ina iliyonse imene imasautsa bizinesi yanu nyengo ina iliyonse imene imaononga tsogolo lanu mu dzina la yesu khristu mukakhulupirira pemphero ili yesu khristu wa ku nazareti anaononga kusaona kwa mnyamata wa ku yeriko kusaona kumene kuja kumayimira kusaona kwa banja kusaona kwa bizinesi kusaona kwa china chilichonse pa moyo wanu chimene chimakupititsani patsogolo ndikuchilamula mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti ndi mphamvu zochokera kumwamba ndi kudzodza kwa mzimu woyera kuti lero lino zatha pa moyo wanu mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti ndikupemphera ndi wina wake panopa wina aliyense amene ali nkuona video imeneyi mulungu achite ndi moyo wake Yes. mulungu achite ndi banja lanu mulungu achite ndi bizinesi yanu musaope musaopsedwe pempherani kwambiri yehova ndi wadongosolo ambuye akudalitseni pangani like share and follow mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti amen Amen.